i ni walimuso bɔra ko su na ye 31 ye ɛ hali ni su na ye le 2 ye o bɛ daga wa i taara dulɔmi ko su na ye 31 ye hali ni su na ye le premier ye o dulɔmi bɛ bɛn wa o tuma na 31 yɛrɛ tɔgɔ k'a fɔ nin ye kalo tile bi saba ni kelen ye tubabu kalo la o tɛ haramu ye baara min bɛ k'a kɔnɔ n'o ye haramu ye o baara de bɛ lagosi nka sunkalo kɔni ye kalo ɲumanba ye silamɛw bolo ɛ mɛ ni maa min ye jɛnɛya k'a kɔnɔ dun i ye kojugu kɛ dɛ o tuma na kalo ka ɲumanya jogo y'a tiɲɛ o tuma na 31 tɛ se ka tiɲɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ bɔ ko ka ɲɛnajɛ kɛ ɲɛnajɛ bɛ kɛ yan don o don bamakɔ yan don o don taa buwatiw la taa dɔnkɛyɔrɔw la taa duw kɔnɔ ɲɛnajɛ bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ o tuma na san anw bolo yan 31 ye san yɛlɛmɛ de ye an nan'a sɔrɔ ten de wa an yɛrɛ ka sanw a sɛbɛnnen tɛ arabu san na dɛ a bɛɛ sɛbɛnnen don tubabuw ka san de la n'o y'i wolola en 1900 tan tan i wolola 2000 tan tan o de b'an ka papiye bɛɛ la mɛ i ma i ka karande fili o ko tubabu san sɛbɛn b'a kan a ɛ wari min b'i bolo ka dun a bɛ dilanbaga de i y'o bila i kun dɛ ka tila ka wuli k'a ɲini mɛ ni boli tɔgɔ ye janvier ye wari tɔgɔ ye o dilanbaw de ye janvier fɔbaw ye i ka kan ka ban o fana na u ka bitigi bɛɛ bi fa ka bɛn 31 ma k'a bɛɛ feere k'a ban o tuma na kuma t'o kan kuma bɛ min kan silamɛya ye diinɛba de ye silamɛya tɛ diinɛ lagosi an ka an b'o ta an ka kira de la sallallahu alaihi wasallam don dɔ la silamɛw sera kerecɛnw na kɛlɛ la u ye kerecɛnw ka egilizi ci ci nana fɔ sedina umaru ye k'u ye kerecɛnw ka egilizi ci ee a ko kira ye min fɔ an ye tɛ nin ye ko ka egilizi ci ko k'u k'a jɔ jɔcogo la min ka ɲi jɔcogo fɔlɔ ye waati kɔnɔ fana min ka teli ala kira ko sallallahu alaihi wasallam n'a donna kerecɛn jamana kɔnɔ kerecɛn dugu la u ka kerecɛn alimamiw a haramuyalen don silamɛw k'u faga kira ko fo ni kerecɛn alimami min ye npanmuru bɔ i n'a ye ɲɔgɔn kunbɛn kɛlɛ yɛrɛ kɛnɛ kan i ni kerecɛn alimami min ye ɲɔgɔn kunbɛn kɛlɛ kɛnɛ kan ni fa mɛ tant que muru t'a bolo kɛlɛminɛn t'a bolo sariya y'a fagali haramuya kerecɛn kerecɛn alimamiw dɔnnibaw bi yan o dama tɛ u ka egilizi n'a ser'u la egilizi ti ci wa silamɛw t'a mara fana a bɛ t'u ka bolo kan u ka yiri ti tigɛ denmisɛnnin ti faga o ye kɛlɛ bɛɛ ye o tuma na an ka kira ye nin de kalan kɛ an kunna o la i bɛ silamɛya fɛ i tɛ silamɛya fɛ i bɛ silamɛya ka ɲumanya ye i bɛ silamɛya ka hinɛ ye i bɛ silamɛya ka maa wɛrɛ bonya ye alors mɛ tileguan deren deren na minnu ban'u yɛrɛ la n'olu k'u bɛna an bɛɛ ka diinɛ lagosi an bɛɛ man kan da de ne den banni na kerecɛnw bɛɛ bɔra yan u y'a dɔn ne den tɛ kerecɛn u y'a dɔn ne tɛ kerecɛn mɛ u nan'u ka diinɛ bonya de yira k'a fɔ tɔɔrɔ y'i sɔrɔ a y'an yɛrɛ sɔrɔ an bɛna an ka nisɔngoya yir'i la mɔgɔ kan ka kɛ hɔrɔn ye han sedina ali bilala kafiri su ɲɛ fɔ kaburu la a denw kama a denw kama u fa ma sɔn ka tuubi mɛ u denw ye ali kanu ka ko bɛɛ k'a ye u nan'a fɔ ko an fa sara sedina ali wulila ka na f'u ka so ka na taa ni su ye fɔ kaburu la a ka du kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ ma to yen min ma tuubi o don ka far'u kan silamɛya bɛ mɔgɔw minɛ tan de seli la kerecɛn kerecɛn kerecɛnw bɔra yan u ni tubabuw ka taa tamani fo tamani ziyara la seliba la ka t'u jɔ an taatɔ selikɛnɛ na ne ko n ko bɔn an bɛna aw sɔrɔ yan u ko nɔn ko ni an bɛ sɔn k'u bɛ taa an fɛ an ko an ti ban kerecɛn ninnu tugura an kɔ fo selikɛnɛ na ka tila ka seli mɔgɔw fɛ mɛ bonya don u ma seli mɛ silamɛw ye min kɛ u yɛrɛ y'a si kɛ an b'a dɔn ninnu dan tɛ silamɛya la fo k'u sa fana ninnu tɛ kɛ silamɛ u b'a yɔrɔ min na bi mɛ u ka yɛrɛ dɔn ani maabaw dɔw kama u selila an fɛ a selikɛnɛ na tamani alors c'est pour k'a jira anw na anw ka diinɛ ti maa kɛlɛ o tuma anw fana kan k'a yir'u la anw ta ka jugu aw ta ye arajo minnu bɛ nin fɔ a kana aw tɔɔrɔ an b'a walawala k'a ɲɛfɔ de n'o tɛ a t'an tɔɔrɔ u bana kira yɛrɛ bangeni na olu bɛ sɔn maa wɛrɛ bangeni na u bana ala kira bangeni na pewu mɛ u den minnu a bɛɛ t'u den yɛrɛ ye u muso den dɔw bɛ yen don o don olu ka anniversaire bɛ k'u fɛ ɔ a y'a lajɛ o kaloba de jɔlen filɛ kitabutigi y'o de fɔ ko kiraba bangena nin kalo in na ko ala ka hinɛ an'a ka kado mɔgɔw ye k'o bangena nin kalo in na ko nka ɲɛw fiyena ka bɔ a ma ɲɛ dɔw de fiyena a bɛɛ ma fiye dɛ ɲɛ dɔw b'a kalama ala ko kuranɛ kɔnɔ la in shakartum fala azidannakum ko n'a ye ne ala barika da n bɛ dɔ fara aw ka hɛrɛ kan moludu tɛ foyi ye k'a jira ala la ala e de ko an ma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin an ma muhamadu ci foyi kama fo dafɛn bɛɛ ka hinɛ o tuma na ni dafɛn bɛɛ ka hinɛ ye muhamadu cili ye ala anw ye dafɛn dɔ ye cili tɛ se ka kɔn bangeni ɲɛ o tuma na ala an bɛn'i fo k'i barika da dafɛnw ka hinɛ bangeni na mawuludu ye nin de ye ka i ka a jira ala la a diyara n ye i ni ce kira yɛrɛ tun b'o de kɛ sallallahu alaihi wasallam minnu ko mawuludu ye haramu ye olu yɛrɛ dalen bɛ hadisa min na dɛ a b'o de kɔnɔ ko kira tun bɛ ntɛnɛn bɛɛ sun ntɛnɛn bɛɛ ani alamisa u ye kira ɲininka ko mun na a bɛ ntɛnɛn sun a ko n bɛ ala fo parce que ne bangena ntɛnɛn o tuma na mawuludu jumɛn tɛmɛnen bɛ nin kan